farafinna bololabaara ko o bɛ se ka segin ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya jumɛn la farafinna ale bunako o kɔnɔna na o minisiriw kɔni olu b'u ka ɲɔgɔnye baara o kɔni na bamakɔ ale kafo marabolo o kɔnɔna la prytanée militaire ale ka ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaya o nasira fɛ u ka kalandenw ka siratigɛ kɔni o fɛ n'o ye journée d'excellence ye o tako mugan ani filanan baaraw foroba dayɛlɛna marabaa jɛkulu ɲɛmaa tɔnfa général de division Abdoulaye Maïga ale fɛ O de ye aw ka bi don kibaru dakunbaw ye minnu na tɛntɛn aw ye sanga bi saba o kɔnɔna na maliba TV1 ale jabarani kan min bɛ laseli kɛ kabiri bamakɔ mali faaba la a y'aw bisimila aw ka sufɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni kɔnɔntɔn sanga bi saba kunnafoni kɛnɛ o kanna na ka bɛn ni juma ye zuye kalo tile saba san ba fila ani mugan ani wɔɔrɔ I n'a fɔ an y'a lase aw ma cogo min na an ka don kibaru o dakun o kɔnɔna na min ye kɛrɛnkɛrɛn la farafinna bololabaara ko kulu min ɲɛsinnen don o kɔni yiriwali ani a bɔnɔgɔlali ni k'a jira diɲɛmaa la ni k'a lakodɔn o koɲɛw ma n'an k'o ma ko l'organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat Africain o kɔni nasira kɔni o de sira fɛ olu ko lajɛ tako 12nan u ka ɲɔgɔnye baaraw la o minisiriw y'o foroba dayɛlɛ alamisa zuye kalo tile fila bamakɔ mali faaba o kɔnɔna na a dayɛlɛna ni laɲiniba min ye o de ye cogo di u bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan Ni ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni o dantigɛ farafinna ale bololabaara ko o bɛ se ka segin ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na ani bololabaara ko ka kɛ yiriwa ni sɔrɔ o sinsin bere kɔni ye farafinna bunako kɔnɔna na ni ka baara kɔni o di sifinw olu ma ani farafinna dɔnnen bɛ ni turunin min ye n'o y'a ka seko ni dɔnko ni tabiya ko ni bololabaarako ye a bɛ se ka segin ka o jɔyɔrɔ fa cogoya min na ni k'o sɔrɔ ko kura o kɔni y'a daminɛ n'o nasira de ye tile fila baara don min na bololabaara ko ɲɛdɔnbaa waanew ka bɔ jamana mugan ani seegin kɔnɔ olu de farala ɲɔgɔn kan u bɛ na hakili jagabɔ farafinna bololabaara ko bɛ se ka segin ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo di ko kura u bɛ na hakili jagabɔ k'o de kan farafinna ka sɔrɔ ni yiriwa ni ɲɛtaga nasira o koɲɛw fɛ min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an ka jɛ ka o dantigɛkan filɛ ɲɔgɔn fɛ
nin ye koba ye farafinna parce que n'i y'a jateminɛ bololabaarakɛla o de ka ca n'i y'a jateminɛ eh, mali yɛrɛ la a bɛ fɔ ko n'i ye tako kɛmɛ kɛ ta bi naani ye artisan ye n'i y'a jate fana min na artisan bɛ na ni sɔrɔ min ye mali kɔnɔ n'i ye sigiyɔrɔma kɛmɛ ta artisanat ye mugan ni fila y'a la n'i ye farafinna yɛrɛ ta n'i ye sɔrɔ jateminɛ farafinna sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la mugan o ye artisanw ka baara kɛlen ye yɔrɔ b'a yira k'a fɔ artisanat n'a donna ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafinna sɛgɛn jugu in kɛlɛ mais a bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya sinsin ni artisanat donna ba la ka ni mɔgɔ ba bɛɛ sinsin an bɛ k'an yɛrɛ an ta bɛ k'an yɛrɛ n'an bɔra an bɛ taa min ye saniya ale nasira ko kɔni o bunakun na yaasa ka ɲamanbɔyɔrɔ ko kɔni o hami bɔ maaw la yanni ɲamanw tali cɛ ka taa n'a ye u taayɔrɔ laban n'an k'o ma ko dépôt final la Dépôt transit n'o ye ɲaman bɔn yɔrɔ dɔ ye ɲaman bɛ dalajɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na yann'a ka taa taa n'a ye a taayɔrɔ laban na o yɔrɔba dɔ kɔni kurunbonkarila donnatɛmɛ fanga marabajɛkulu ɲɛmaa tɔnfaa général de division Abdoulaye Maïga ale kɔni fɛ min musaka bɛ t'i jɔ sefawari miliyɔn kɛmɛ seegin miliyɔn bi duuru ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko la bamakɔ mairie ba a bɛ ka kɛ o ka wulikajɔ o kɔnɔna la ni dépôt transit n'o bɛ tali kɛ ɲama ale bɔn yɔrɔba la yanni a ka taga taa n'a ye a taayɔrɔ laban o kɔnɔ n'o ye dépôt final ye o bɛna kɛ sababu yaasa ka nɔgɔko ale hami kɔni bɔ bamakɔkaw olu la wa a bɛna kɛ sababu ye ka bamakɔ ale kɛ duguba jɛlen o min ni maaw sigilen b'o makɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ni ka se k'o sugu o dan kɛnɛma ni k'o kɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen o ɲɛkɔrɔ min sɔrɔla o ko kɛnɛ kɔnɔ dantigɛlikanw na o de filɛ nin
an ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ANICT olu ye wari bɔ kosɛbɛ ka yɔrɔ in baaraw kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a mɛn i bɛna ɲaman bɔ minɛn dɔw de bɛ k'a baara kɛ donc o mobili dɔw fana an y'olu ɲini ɲamancɛ kamiyɔn b'o la ani minnu bɛ ɲaman cɛ k'a k'u kɔnɔ olu fana mairie du district ale yɛrɛ y'o san a kunna wari la. bari dugu n'i y'a mɛn dugu an b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ kɛnɛya de nɔfɛ dugu dun an tɛ se ka kɛnɛya kɔnɔ ni dugu ma saniya komi baara in ye baara gonima ye baara gonima na cakɛ bolo dɔw bi anw fɛ yen olu ka baara ɲɛsinnen don n'a fɔra ko ka jamana baarakɛminɛnw jɔ teliya la donc an n'olu jɛra an ni minisiriso min ɲɛsinnen don bɛsɛya ma an jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ donc n'i y'an selen yan wulada in na ka n'a kurunbonkari o kɔrɔ ye ko faraɲɔgɔnkan min kɛra faraɲɔgɔnkan a nafa yira baara kɛra a kɛcogo ma an bɛ min ɲini o ye ala ka nin ɲɔgɔn ko caman don an garijɛgɛ la nin yɔrɔ min filɛ nin ye yɔrɔ in ye yɔrɔ ɲumanba ye ni an sera ka nin ɲɔgɔnna caman sɔrɔ k'o kɛ an ka eh, faaba sigida sigidaw la a ka ca ala fɛ jɛya min n'o ɲini bɛ mɔgɔ fɛ o bɛ latigɛ an y'a ye k'a fɔ bi ɲamanbɔnyɔrɔ man ca mɔgɔw bolo donc nin dilannen sisan nɔ a bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que ka ɲaman bɔn yɔrɔ ko nɔgɔya en même temps dugu fana bɛ se ka saniya cogo min na parce que an ka baara ɲɛsinnen don o de ma o de fana an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye bi k'a fɔ ko bamakɔ kɔni ka se ka kɛ dugu jɛlen ye dugu saniya ye donc nin ye baara daminɛ de baara wɛrɛw bɛ nalen kɔfɛ an kan ka dépôt de transitiw caman kɛ ani ɲaman ninnu bɛ taa bila yɔrɔ min na fana n'o ye numubugu ye an kan k'o fana aménager ka dɔ fara o fana bonya kan en même temps ka eh, ɲaman bɔ yɔrɔ minnu bɛ ɲaman bayɛlɛma k'o yɔrɔ ninnu fana labɛn pour que au moins ɲamanko kuma yɛrɛ kana fɔ mali kɔnɔ tuguni ɲaman bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛw ye fana o kɔnɔna na
n'an tora hali bi saniyako nasira kɔni o siratigɛ fɛ min bɛ tali kɛ ji dingɛbaw ni ji dingɛ mangamaniw olu mɛtiri kibi ba tan ani kelen fo ba tan ani naani olu de kɔni bɛ na labɔ min baaraw kɔni foroba dalen na wulikajɔ jɛkulu dɔw kɔni olu fɛ ka sanga ni kɛrɛnkɛrɛn la bamakɔ mɛriba ka wulikajɔ ye ani bamakɔ lasaniyali ka bɛn ni samiya ale ɲɛkɔrɔla o baaraw ye yaasa samiya sanji ka tiɲɛni o kunbɛnli fɛɛrɛw bɛ se ka matarafa matarafako ɲuman na cogoya min na a baaraw bɛ bila o minɛ o kɔnɔna na min bɛ nin baara kofɔlen kɔfɛ a daminɛna bamakɔ ale arrondissement sabanan o kɔnɔna la nin baara in ye kalo fila baara ye a ko labɛnbaw olu ka fɔ la o bɛna kalo fila de kɛ ji dingɛbaw ani ji dingɛ mangamaniw olu labɔli o sira fɛ ni k'u nɔgɔ bɔ o bɔ a kɔnɔ min sɔrɔla o ko kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an ka jɛ ka u dantigɛlikanw filɛ ɲɔgɔn fɛ
san o san eh, mairie district bɛ nin eh, hakilina sigi sen kan ni samiya bɛna don o bɛ programme bila sen kan ko programme spécial donc o programme bɛ ɲɛsin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de ma bamakɔ dugu kɔnɔ ni o yɔrɔ ma ɲaman ma labɔ ni jibaw nana dɔrɔn ji bɛ jɔ a yɔrɔ la ani ni jiba nana a bɛ na ni inondation ye donc chaque année mairie district b'o yɔrɔ ninnu sugandi donc ɲinan fana an y'o baara kelen de kɛ donc an y'o lancement de kɛ wulada nin na donc yɔrɔ mɛtiri ba tan ani naani ɲɔgɔn o curage de bɛna kɛ donc ni o baara kɛra an hakili la a bɛna ji tɛmɛni nɔgɔya ani ni ala sɔnna a ma an na kisi eh, inondation ma donc o baara bɛ kɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw olu bɛ baara la ka ban parce que an bɛɛ b'a kalama le programme national a été lancé o lancera donc an ka baara bɛ na fana ka o baaraw dafa mais bi an b'an ɲɛsin o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu dɔrɔn de ma an bi n'an bi nin baara kɛ a ka d'an ye an ka mɔgɔ wɛrɛw sen don a la donc an ka baarakɛ yɔrɔw dɔ fana bɛ yen n'o ye entreprisew ye olu fana u bɛ se nin baara la kosɛbɛ donc an sera olu dɔw ma u ka na an dɛmɛ nin baara la donc entreprise dɔw de bɛ minɛnw bɛɛ kɔfɛ tan donc u ye an y'o retenir donc u bɛ na an dɛmɛ nin baara la ka nin baaraw kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo surtout surtout an bɛ mairie du district fo olu y'an ka ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛ don mais u ye bonya min ta k'a ɲɛsin an ka commune ma surtout ka na ɲɛsin commune 3 k'a ɲɛsin bamakɔ kura ma k'a fɔ k'u b'a fɛ ka lancement kɛ yan nɔ sur la rue Ousmane Bagayogo n'an bɔra yen minisiriso min ni ale ɲɛsin don saniya ani sigida ni bɛseya saniya ni yiriwako nasira kɔni o koɲɛw ma ale kɔni ye baarabolodalen dɔ bila sen kan yaasa ka dɔ fara a ka baarakɛlaw ka baara dɔnniya faamuya o jɔkun dama o kan baara ale kɛcogo ɲuman o sabatili kɔni o kosɔn u kɔni ye kɛrɛnkɛrɛn la bɔlɔlɔ sira dɔ o kɔni bila sen kan n'an k'o ma ko technologie yaasa cogo min na baaraw ka se ka kɛ sɔnnɔgɔya la nin minisiriso kofɔlen ale kɔnɔna na a baaraw tun ɲɛminɛnen don a gafe ko ɲɛnabɔba musa jara ale bolo min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de filɛ nin ye bɛɛ bɛ se k'a kɛ telefɔni ka k'i bolo dɔrɔn ni telefɔni b'i bolo e bɛ i ka telefɔni ta ka application télécharger wa i dan ye ka foto ta dɔwɛrɛ tɛ dɛ foto dɔrɔn i bɛ foto ta n'a ka d'i ye i bɛ se ka note vocale kɛ i b'a fɔ n'an bɛ ka whatsapp ci an b'an tɛgɛ digi butɔni kan walasa ka eh, note vocale kɛ n'a ka d'i ye i b'o kɛ n'a ka d'i ye yɛrɛ i bɛ se ka video yɛrɛ fɛnɛ fara a kan o bɛɛ b'a to eh, cakɛda mɔgɔw b'a dɔn bon a bɛ se ka ko in nɔgɔya cogo min na ko in gestion bɛ nɔgɔya cogo min mɔgɔ minnu ye ni a kɛra gouvernement a kɛra mairie ye o a kɛra structure privée o ni o minnu ye problème ye k'a ye k'a fɔ ko olu bɛ se ka baara k'a kan n'olu ye baara daminɛ a kan dɔrɔn e mun y'a ci immédiatement e bɛ kunnafoni sɔrɔ e bɛ kunnafoni sɔrɔ ka k'a yira k'a fɔ ko a DNACPN e ye fɛn mun ci u y'a ye wa u bɛna baara daminɛ a kan N'a fɔ an tun y'a lase aw ma cogo min na an ka don kibaru dakunba o kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Prytanée militaire n'o ye kulusi tabaw kɔni olu ka kalanso ye olu ka lɔkɔlidenw ka ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn madanya o tɔgɔladon tako mugan ani filanan o baara kɔni forobadɛnna marabajɛkulu ɲɛmaa dɔnnifa général de division Abdoulaye Maïga fɛ min senfɛ a ye dantigɛli kɛ donnatɛmɛ fanga jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ka laɲinikanba olu la ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin jamana ka minisiri lafasa ni kɛlɛkɛcɛ kɔrɔ minisiri kɔrɔ général d'armée sajɔ kamara ala ma hinɛna o la o kɔni ma ka da a ka wulikajɔ cɛsiri kan ko prytanée militaire ye gulumasiri tabaw ka kalanso kɔni ye a ko farinya wale binkanni wale bɛ taa ka ɲɛsin jamana ma ko a fanba kɔni bɛ kɛ ka ɲɛsin gulumasiri tabaw olu de ma A ye jija ani timinandiya ni cɛsiri kɔni a y' o dayira ni kɔni denmisɛnnin kofɔlen ninnu na min ye dɔnniifaa général de division abdoulaye maïga a bɛ sɔn di a ko kɛnɛ kɔnɔna na o de filɛ nin
ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la o ye ka foli bila ka ɲɛsin école encadrement ma a commandement n' a ka directeur ani a n' a baarakɛɲɔgɔn ka ciwara di mɔgɔw ma minnu cɛsiri kosɛbɛ baara la o ye baara ɲuman ye o bɛ eh, jamana ɲɛmɔgɔ fana ka kokun kɔnɔna la mali kura ko kɔnɔna la vraiment eh, ka ciwara di eh, cɛ maliyɛn ma a kɛra cɛ a kɛra muso ye vraiment minnu cɛsirilen bɛ jamanajɔ baara la o tɛmɛlen kɔ vraiment ye jamana ɲɛmɔgɔ ka foli bila ka ɲɛsin a kɛra ekɔlidenw ye o a kɛra ekɔli karamɔgɔw ye minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ bi vraiment o kɔrɔ o b'a jira k'a fɔ vraiment u cɛsirilen don kosɛbɛ an bɛ an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan u ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ ɲinan an bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ta u k'o jɔnjɔn fana sɔrɔ mais an b'a ɲini u fɛ fana ekɔliden minnu ma jɔnjɔn sɔrɔ eh, u k'u jija vraiment ka olu sama pour que olu fana bɛ se ka don excellence eh, minɛn kɔnɔ cogo min na an nakun sabanan o ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ka tasibila kɛ k'a ɲɛsin i kɛra sarasi a kɛra civil ye minnu ni tora insécurité la an ka jamana kɔnɔna la prytanée ye ekɔliso min ye sarasi ekɔliso de don donc euh, vraiment o victime na mɔgɔ caman bɛ yen minnu minnu tɛmɛra prytanée fɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnen na an miiri bɛ mɔgɔ min na o ye euh, an balimakɛ an ka ministre d'état kɔrɔ général d'armée euh, cɛ sadio kamara n'o tɛmɛra yan fɛ a kɛra yan école yɛrɛ cɛ ɲɛmɔgɔ ye donc vraiment jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka u dayɔrɔ sumaya ani ka hakilijigin kɛ k'a fɔ terrorisme kɛlɛli vraiment o ye transition ka baara fɔlɔ yɛrɛ vraiment Eh, an se ye fɛn fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina kɔnɔna la n'a ka cɛsiri kɔnɔna la maa an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka se ka o eh, objectif ka se k'o atteint an ka hɛrɛ b'o de la wa ni ala sɔnna a ma an denw an'an mɔdenw eh, minnu olu fana ka hɛrɛ b'o de la
Kɛnɛya ko nasira kɔni o bunako fɛ min ye sumaya ale kɛlɛli tɔgɔla baaraw kɔni laɲɛnamali senfɛ yala k'a fɔ ko sange sulen miliyɔn tan ani kelen ba kɛmɛ ba mugan ni wolonwula o de kɔni bɛna tila maa miliyɔn mugan ba kɛmɛ wolonwula ba bi saba ni saba ni kɛmɛ seegin bi saba olu ni ɲɔgɔn cɛ Ee a bɛ denmisɛnnin minnu kunkan minnu b'a daminɛ sanji saba fo kalo bi duuru ani kɔnɔntɔn o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la a kɔni baaraw bɛna kɛ mali jamana ale labitanisoba bi duuru ani saba o de kɔnɔna la soma sama min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔna ne ni aw an ka jɛ ka seereya o koɲɛw la
sumaya bana a bɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fɔlɔ minnu degun a bɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu tɔɔrɔ o ye musow ye ni den banana musow de bɛ fɔlɔ ni cɛ banana musow de bɛ fɔlɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye an bɛ yan bi sumaya bana kɛlɛli la donc an bɛ yan bi aw bɛ ɲani min na don o don an bɛ na aw dɛmɛ ka o ɲani k'o bɔ aw ka sange sulen fura ji la k'o di aw ma aw ka denmisɛnw lasi a kɔrɔ a ma fɔ k'a di aw ma aw ka taa a mara so kɔnɔ non sange eh, sɛrɛsi ka dɔ kɛ ni y'a fɔ ko n'i ye sange ta k'a bila so kɔnɔ n'a bɛ mana kɔnɔ a tɛ foyi ɲɛ donc sange a bɛ di aw ma pour que aw ka denmisɛnw si a kɔrɔ du cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw u bɛɛ ka si a kɔrɔ o de a nafa bɛ ye o de la musow an bɛ aw wele aw ka an dɛmɛ an ka aw dɛmɛ n'i ko sumaya bana fɛn dɔ de bɛ na n'a ye n'aw y'a to ji sigira dingɛ ninnu na ou bien aw bɛ minɛn ninnu minɛn dɔw bila u dayɛlɛlen sanji bɛ jigin a kɔnɔ ou bien aw yɛrɛ bɛ ji kɛ a kɔnɔ o ji in bɛ to a kɔnɔ sange eh, sosow bɛ na u bɛ fan da o kɔnɔ donc sosow bɛ bugun o kɔnɔ o de bɛ na ni eh, sumaya bana ye sanfɛ kalanso min bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko faculté droit olu ka kalanden minnu bɛ doctorat ɲini kɔni o baaraw la o kɔni dayɛlɛnna ni hakilina min ye o de ye hakɛ n'o ye droit ye u ka se ka sidɔn cogo min na droit kalanbagaw olu fɛ n'o bɛ tali kɛ hadamadenya hakɛ kɔni o kalanbagaw ye yaasa hadamadenya hakɛ tɔpɔtɔlen ni sɔrɔ ko jiidili ni maaya kɛ cogoya ɲuman o bɛ se ka sinsin cogo min na ani hakilina kuraw hadamadenya hakɛ lafasali ko kɔni o siratigɛ fɛ min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔ ne ni aw an ka jɛ ka seereya o koɲɛw la
dɔnni k'a sigi jamana ka gɛlɛyaw kan k'a sigi eh, dugudenw ka gɛlɛyaw kan n'i ye eh, malidenw yɛrɛ ta mali jamana ta i b'a sɔrɔ adamadenya yɛrɛ gɛlɛya camanba b'a la sisan université de bɛ dɔktɛriw forme eh, université ye jamana tɔgɔla ɲininikɛyɔrɔ de ye o tuma a ka kan université ka fɛɛrɛ siri yaasa gɛlɛya min bɛ ka fɛɛrɛ hakili jagabɔ kɛ ɲɛsin olu ma k'olu kɛ ɲinini siraw ye k'o ko dɔw ɲɛdɔn k'olu faamuya n'o sabatira ɔ k'o sira ninnu yira an marabagaw la k'o siraw yira eh, eh, jamanadenw na ni o tagamana cogo min na eh, lafiyaw bɛ se ka sabati an ye hakili jagabɔla dɔ ɲini ale ka kuma an ɲɛ fɛn dɔ kan ni o bakurubala ni o ye ɲinini ani jamana ka makow n'i y'olu sigi ɲɔgɔn kan olu o bɛ mun de fɔ ɲinini ka kɛ ka tugu jamana ka lakow la ɲinini ka kɛ ka tugu jamanadenw ka lakow la doktora tɛ ko n bɛ a bɛɛ dɔn doktora yɛrɛ diya ye majigi de ye ka d'a kan i bɛ kalan kɛ kalanfa minnu senkɔrɔ olu tɛmɛna fɛn caman fɛ dɔnni tɛ san a bɛ diya dɔnni tigi ye de k'a di donc i b'i majigi de pour que a ka sɔn k'a d'i ma i ka karamɔgɔ ka saki ta k'a ka livuru ta k'a ka baaraw kɛ walasa a ka sɔn ka sira d'i ma
alliance mali ɲɛtaa olu kɔni bɛ u ka fasodenɲumanya o baaraw kɔni olu la n'o ye ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana ka fɛɛrɛ bolodalen kura talen olu la jamana lakanani ni a basigi sabatiliko ɲuman kɔni o kosɔn o de senfɛ u sela jalakɔrɔji ale commune o kɔnɔna ni ka taa lafaamulikɛnɛ kɔni sigi ka ɲɛsin dugudenw olu ma motoba minnu ni olu bolili balilen don jamana yɔrɔ dɔw la ani u kan ka boli yɔrɔ minnu na ani a baaraw kan ka kɛ cogoya jumɛn la faamuliko ɲuman kɔni o ka sɔrɔ a baaraw la u kɔni ye o baara kofɔlen o bila sen kan n'an ko ma ko amata alliance mali ɲɛtaa min bɔra o ko kɛnɛ kɔnɔna ni aw an ka jɛ ka seereya o koɲɛw la
jamana ɲɛmɔgɔ a ye fanga ta san duuru ye o kun kɔnɔna na a ye baara belebele minnu kɛ jamana kɔnɔ an ye an da mag'a la k'o ɲɛfɔ jalakɔrɔjikaw ɲɛna kunnafoni min dara u tulo kan ka fɔ u ka sirako n'o ye depuis san caman ko ye ko o baara ka a daminɛra kɛnɛyako la hopitali tan ani duuru olu jɔli ɲɔgɔn fɛ mali kɔnɔ wolonwula bamakɔ kɔnɔna na eh, armée ka équipement an y'an da mag'a la u ye sariya dɔ ta n'o ye sariya saba ye a saba fɔlɔfɔlɔ o ye motoba ninnu ka bolili eh, minnu bɛ ka boli duguba kɔnɔna kɔfɛ ko olu ɲɔngirilen don fɔlɔ moto ninnu plaki kan ka ɲini ka k'u la fɔ immatriculation maliba tv jabarani filɛbaw o de bɛ dan sigi an ka bi don kibaru ale kunnafoni kɛnɛ olu la